mwamvapo za coronavirus mwamvanso za netiweki ya makono ya 5g mwakhalanso mukumva za chilemba cha chilombo 666 the mark of the beast kodi nanga mavutowa njala nthenda Zivomerezi komanso zizindikiro zina zoopsazi, Baibulo likuti chani? Tiyeni tikhale limodzi pa Maziko FM lachitatu lililonse kuyambira 5 koloko madzulo ndi kubwerezedwanso Sunday 8 koloko usiku, pomwe Evangelist Yankho Malizani atanthauzire zinthuzi bwinobwino mogwirizana ndi buku lopatulika kuchokera ku mastudio a zinayi corporation landireni amalawi nonse konse kumene mwatsegula radio nthawi ino ndabweranso ndi evangelist yankho malizani pamutu wakuti midnight is coming pakati pa usikupo pali nkudza nkhani ndi yakuti tikumbusirane zochita maka masiku ano osiriza tichite zinthu monga anthu anzeru ozindikira nthawi mmene ilili dzina langa ndi john mulimbika bwanji evangelist yankho malizani atsakule malemba
pakati pa usiku pali mkudza Hmm. panopo zochitika zonse za padzikopa zikuchita kuonetseradi kunena kuti nthawiyi nde yatsetsereka dziko la kenya kwatsimikizikano tsopano kuti lakhazikitsa makina awo a 5g makina a 5g ndi amphamvu kwambiri mwina akhoza kukhala 100 times kuposa makina a 4g kuthamanga kwake ndidzafotokoza tsiku lina kuti zimenezi zikulankhula zanji masiku ano akumapeto ndipo maiko ena nawonso akukonzekera kuti akhazikitse makinawa dziko ngati la gabon lesotho nigeria uganda egypt morocco akuyesesa nawonso kuti makinawa akhazikitse dziko la jamaica kwatsimikizika tsopano kuti akonzekeratu kuti no digital currency ayambe kuigwiritsa ntchito banki yawo yayikulu yafotokoza mfundo zotsimikiza bwino komanso dziko la jamaica lakonzeka kuti tsiku la sande anthu asamayende adzikhala m'nyumba zawo kuonetsera kuti nthawiyi yatsetserekadi m'bale wanga ukonze moyo wako chifukwa kumalawi kunonso tsiku lina udzamva kenakake kakuchitika mnyamata wina ku dziko la america akupanga nsapato zake zimene akugulitsa satana akujambula chithunzi cha satana nalembapo kuti luciferian nalembapo zizindikiro za 66 kuchitika zambiri komanso akuimba adaonetsera pamalo oyimbira akumpembedza satana m'bale wanga zindikira kuti nthawi yatha satana akudziwa kuti kanthawi kamutsalira pang'ono pakati pa usiku palinkudza ndikuwerenga nanu mateyu chapter 25 verse 1 mpaka na 13 pomwepo ufumu wakumwamba udzafanizidwa ndi anamwali khumi amene anatenga nyali zawo natuluka kukakumana ndi mkwati ndipo asanu a iwo anali opusa ndi asanu anali ochenjera pakuti opusawo mmene anatenga nyali zawo sanadzitengeranso mafuta koma anzeruwo anatenga mafuta m'nsupa zawo pamodzi ndi nyali zawo ndipo pamene mkwati anachedwa onsewo anawodzera nagona tulo koma pakati pa usiku panali kufuula onani mkwati tulukani kukakomana naye pomwepo anauka anamwali onse amenewo nakonza nyali zawo ndipo opusa anati kwa ochenjera tipatseniko ena a mafuta anu chifukwa nyali zathu zili kuzima koma ochenjera anayankha nati kapena sangakwanire ife ndi inu koma makamaka mukani kwa ogulitsa malonda mukadzigulire inu nokha ndipo pamene iwo anali kumuka kukagula mkwati anafika ndipo okonzekawo analowa naye pamodzi mu ukwati ndipo anatseka pa khomo koma pambuyo pake anadzanso anamwali enawo nati mbuye mbuye mutitsegulire ife koma iye anayankha nati indetu ndinena kwa inu sindikudziwani chifukwa chake dikirani pakuti simudziwa tsiku lake kapena nthawi yake abwenzi takhala tikuona phunziroli mbali zosiyanasiyana komano tsopano tikufuna tione kwambiri pa vesi 7 8 ndi 9 mmene timaona m'maphunziro amene adutsa mu verse 6 kuti pamene nk- pakati pa usiku panali kumveka mfuwu kuti onani mkwati tulukani kukakumana naye amene anafuulawa ndifuna tifotokoze kuti ndayani ndipo mfuwu umenewu ukumveka pati mu vesi 7 muli mawu pomwepo anauka anamwali onse amenewo nakonza nyali zawo kukonza kwa nyaliku tifunanso tikambirane mu tsiku la lero kuti kukonza bwanji kuyenera kutani mu vesi 8 ndipo opusa anati kwa ochenjera tipatseniko ena a mafuta anu chifukwa nyali zathu zili kuzima tifunanso tikambirane kuti no mmene opusawa akupempha anzawo kuti patseniko ena mafuta anu chikuchitika nchiyani nanga ifeyo tikuyenera kuphunzirapo chiyani ochenjera adawayankha anzawo mu vesi 9 nanena koma ochenjera anayankha nati kapena sangakwanire ife ndi inu koma makamaka mukani kwa ogulitsa malonda mukadzigulire nokha tikambiranenso mu zinthu zimenezi m'bale wanga tazindikira chinthu ichi ukayang'ana dziko lapansi mmene anthu tikukhalira pakati pa anthu 20 palibe munthu ngakhale mmodzi ukafufuza m'magulu anthu opemphera m'matchalichi amene wakonzeka mwa anthu 20 aliwonse supezapo munthu mmodzi amene akuoneka kuti wakonzeka zakudza kwa yesu khristu chifukwa dziko lapansi anthu ayamba kulitsata kwambiri maiko amene ayamba kutsegula pang'ono-pang'ono ngati ku dziko la america ku uk akufotokoza chiwerengero cha anthu opita ku tchalichi chatsika kwambiri ndi 50 m'bale wanga zimenezo zikuchitika maiko ambiri kusonyeza kuti anthu akuona kuti moyo mmene ukuyendera mmene moyo wapanikizikiramu zopempherazi nzosafunika kwenikweni komanso satana wapeza mpata ofowoketsa anthu m'bale wanga udziwe chinthu ichi kunena kuti kwa amene akumva choonadi cha mulungu wakumwamba ndi kusankha kusachichita akhala moyo woyipa kwambiri kuposa munthu amene sanayamba apempherapo iweyo ukonze moyo wako kuti usakhale mu chinthu chimenechi komanso zindikira ichi ukayang'ana pa dziko lapansi magulu anthu okhulupirira matchalichi mipatuko ikupezeka yambiri pena paliponse kaya ndi matchalichi achikhristu kaya ndi matchalichi osakhulupirira mulungu wakumwamba ali kotero upeza migawano ikumapezeka kumakhala mbali ziwiri nthawi zonse migawano imeneyi ikhala ikumachitikabe mipatuko imeneyi ikhala ikumachitikabe monga yesu adatiuza fanizo la namsongole kuti tirigu ndi namsongole zikhala zikuyenderabe limodzi ambiri amasokonekera amaganiza ngati mmene yesu akunena kuti musiyeni namsongole ndi tirigu zikulire limodzi kuti zikhale malo amodzi enieni mm koma udziwe kunena kuti kukhala mbali ziwiri nthawi zonse ku dziko lapansi popeza dziko ndi munda wa atate mpaka na nthawi yakumapeto zimenezizi zikamachitika mulungu wakumwamba abweretsa kupeta kumene pano kuyamba kuchitika kale m'bale wanga ndiyo nyengo ya covid-19 mu zochitika izi zakatemera mu zochitika za 5g ndi zonse zimene zikuchitika pa dziko lapansi udziwe kunena kuti ndi nthawi yakupeta imene mulungu wakumwamba akupeta afuna asankhepo zake mulungu afuna atulutse anthu amene adzafuule pakati pa usiku onani mkwati ali mkudza ndimafuna ndikupase chitsanzo ukamawerenga buku lopatulika ku buku la eksodo umapezako nkhani ya datani ndi abiramu amene adamuukira mose nanena kuti kodi mulungu adzingolankhula ndiwe wekhawekha ndiye idafika nthawi imene mulungu wakumwamba adamuuza mose kuti mm chandikwana chinthuchi chimene ukuyenera kupanga ugawe kuti amene ali mbali ya mulungu ndi ati amene asankhanso mbali ya satana asankhe ndiye mose adafika kuwafunsa anthu kuti amali mbali ya mulungu abwere mbali ya uku amali mbali ya satana akhale mbali inayo anthu adasankha mbali yawo koma datani ndi abiramu adatenganso gulu lawo la anthu mpaka nthaka idang'ambika niwameza dziko lapansi likhanso chimodzimodzi mmene covid-19 wagwedeza chonchi m'bale wanga udziwe ichi ukuyenera kusankha mbali ya mulungu funso ili lizizungulira m'mutu mwako kuti who is on the lord side amali mbali ya mulungu ndani nde usasankhe mbali ya mmene ambiri akusankha kusiya kupemphera iweyo usankhe mbali ya mulungu wakumwamba m'bale wanga zindikira kuti yesu khristu adza pompano mulungu afuna ayeretse mpingo wake akuugwedeza mpingo wake cholinga atulutse anthu amene angagwire ntchito yake ndifuna ndikupatse chitsanzo ukamayang'ana m'midzi tikamakhala ukamayang'ana ngakhale mtawoni ukapita m'midzi mayi akasinjasinja chimanga chake kapena akapunthapuntha mpunga wake amatenga lichero ndikuyamba kumapeta kumapeta kumapeta mankhusu amatayika zabwinozo zimatsala mayi waluso akaponya kalichero mmwamba kukapeta amadzanyamula zabwinozo m'manjamo ndi kumataya zolakwikazo dziko lapansi limeneli mulungu akulipetanso chimodzimodzi mu nyengo ya covid-19 ndi kampata kamene mulungu atipatsa kuti ife tikonze mulungu akupeta akakupeta nkuona kuti ah awa saukonzeka uthenga akumva koma saukonza m'bale wanga mulungu sakusindikiza chizindikiro fa mulungu ali mu nthawi yakusindikiza chizindikiro pa ana ake tawerenga nane chivumbulutso chapter 7 verse 1 ndi 2 zitatha izi ndinaona angelo anayi ali nkuyimirira pa ngodya zinayi za dziko akugwira mphepo zinayi pa dziko kuti ingawombe mphepo pa dziko kapena pa nyanja kapena pa mtengo uliwonse ndipo ndinaona mngelo wina anakwera kuchokera potuluka dzuwa ali nacho chizindikiro cha mulungu wamoyo ndipo anafuula ndi mawu akulu kuitana angelo anayi amene analandira mphamvu kuipsa dziko ndi nyanja nanena musaipse dziko kapena nyanja kapena mitengo kufikira tidasindikiza chizindikiro pa akapolo a mulungu wathu pa mphumi pawo haleluya m'bale wanga mulungu wakumwamba akhazikitsa angelo anayi mphepo zinayi zonse za dziko lapansi amene agwira mphepo mphepo zikuyimira mavuto kuti mavuto asawombe cholinga kuti mulungu ayambe watsindikiza chizindikiro pa akapolo ake pa mphumi pawo pamene satana akonzekera kutsindikiza chizindikiro pa akapolo ake omumvera iyeyo pa mphumi ndi pa dzanja yehova mulungu wakumwamba ndi amene atayambe kutsindikiza chizindikiro pa ana ake Kodi mmene mavuto adzifika pamene adziletsa kuti munthu usagule kapena kugulitsa akhale kunena kuti Mulungu ana ake wawatsindikiza chizindikiro amene wawo ndi amene adzayime nakana kunena kuti ifeyo lemba la chilombo sitilandira amene ndi amene adzayime mphepo ikunenedwa apa ndi mavuto amene ati awombe kuposa covid-19 mbale wanga kubwera mavuto ambiri kutsogolo kuposa covid-19 kukhazikitsidwa kwa makina a 5g kubweretsa zinthu zambiri pa dziko lapansi zimene zitapangitse anthu asiye njira yachonadi ndi m'bale wanga ukhale mbali yakuchita chifuniro cha mulungu wakumwamba kuti mmene mulungu akupeta kacha kumapeta dzikoli iwe ukhale mbali ya zinthu zabwino ukhale mbali ya tirigu kuti akutsindikiza chizindikiro zindikira kuti ezekiel chapter 20 verse 12 akunena ndiponso nawapatsa masabata anga kuti akhale chizindikiro pakati pa iwowo ndi ine kuti adziwe kuti ndine mulungu wakuwapatula sabata ndi chizindikiro cha mulungu wakumwamba koma si mbali yokhayo ayi mm ndi chifukwa chake tikuwerenga mateyu chapter 25 kuona kuti anamwali ena adatenga mafuta owonjezera koma ena sadatenge mafuta awa akuyimira mzimu woyera monga tidaona maphunziro akumbuyoko mulungu wakumwamba akuyenera kutsindikiza chizindikiro cha mzimu woyera pa moyo wako chifukwa ndi mzimu woyera yekha amene angakupyoletse mu nyengo zovuta kuti njirayi ubaayendabe m'bale wanga tati tione mbali izi mmene tikuona kuti pakati pa usiku pali mkudza ochenjera amene taona ku mateyu chapter 25 takumbukira kunena kuti mu vesi 7 kuti pomwepo anauka anamwali onse amenewo nakonza nyali zawo ndipo opusa anati kwa ochenjera tipatseniko ena amafuta anu chifukwa nyali zathu zili kuzima nyali zikuoneka kuti zikuzima chifukwa choti mafuta ngochepa mafuta akutha ndiye kuti nyengo yovuta ikubwera iwe m'bale wanga mafuta akhalebe mwa iwe mulungu akuyenera kutsindikiza chizindikiro ndiye ochenjera tazindikira chitsopano nyali zawo zidakhala zikuyakabe mmene amadikirira mkwati kuti akudza iweyo kuti ukhale nyengo iyi yakuyembekezera kudza kwa yesu khristu monga mkwati nyali yako ikuyenera kumayakabe ine ndikumadabwa kuti no anthu akutseka matchalitchi asapemphere kumeneko m'bale wanga ndikuthimitsa nyali ena akusankha m'nyumba zawo chifukwa cha mmene covid-19 wavutira nkuti anthu azitsekera ntchito akumagwirira m'manyumba ali bize kuonera zimafilimu ali bize kuonera zinthu zosiyanasiyana m'bale wanga ukatero nyali yako sikuyaka pamene tikuyembekezera kudza kwa yesu khristu nyali yako uyisiye iziyakabe gawana uthenga ndi abwenzi anzako muyimbire mulungu wakumwamba gawa ngakhale ndi matract pena paliponse anthu amudziwe yesu ndiye kuti nyali yako ikhala ikuyaka uzipemphera tsiku ndi tsiku werenga malemba nthawi zonse zindikira kuti munyengo iyi imene tikukhala ndi nyengo ya mdima nyengo yovuta ndi nyali yako idziwalabe ndi munthu wopanda nzeru amene angamayende usiku natenga muuni wake nkumaunika mmwamba mmalo moti adziunika pamene iyeyo akuponda kotero ku dziko ladzaza mdimali kuvuta kwa chuma ndalama zikusokonekera mabizinesi akuvuta anthu nyali zawo akuvindikira m'bale wanga osatero osatero taona opusawa kutino akuti akwauza anzawo kuti nyali zathu zili mkuzima zikuzima bwanji nyalizi ndimafuna uzindikire chinthu ichi mmene anthuwa amadikira kudza kwa mkwati adakhala mkati mwa mdima kumadikira kuti mkwati akudza ukumbukire kuti vesi 5 tidaona kuti adagona anthuwa kusonyeza kuti nthawi yogona munthu idakwana udali usiku ndi usiku chimene chidachitika monga anamwali odikira kudza kwa mkwati ochenjera nyali zawo adazisiya kumayakabe komano adali ndi mafuta ena owonjezera pamene opusawa nyali zawonso adazisiya kumayaka koma adayiwala kuti iwo mafuta owonjezera alibe ndiye popeza zidakhala zili kumayakabe kumayakabe zidayamba kumazirala kumazirala ndikupase chitsanzo iwe chikoloboyi ukuchidziwa m'malawi nzanga nyali zimene zimayikidwa kachingwe ndiye chingwe chimalowa m'mafuta ndiye chimayatsidwa mafuta aja akamapita kumatha imayamba kumayaka mozirala nyaliyi ndiye wanzeru akafuna kuonjezera mafuta chifukwa chinsalucho chimakhala chamanga phulutsa kutsogoloko umazachidula ndi sizasi kuchoka ukathira mafuta ena kenako n'kuyatsa ndiye chimakhala chikuyakano kwambiri anamwali awa mu mtundu wa chiyuda nyali zawo zimakhala ndi chindodo kutsogolo akamanga chisanza ndiye chisanzachi amatha kuchivika m'mafuta kapena kutenga mafuta kuthira pa chisanzapo kenako ndikuyatsa ndiye chiziyaka bwino ndiye anamwali opusawa mukuyerekeza kwa yesu mufanizoli nyali zawozo adaona kuti chisanza chikupita kozirala poti mafuta amathira pamenepa pa achepa sakadachitiranso mwina chifukwa mafuta adalibe kumaona nyali zathu zikuzima zikuzima zikupita zikupita zikupita mpamene amakapempha anzawo kuti mutigaireko mafuta chifukwa nyali zathu zili kuzima kusonyeza kuti zimayakabe m'bale wanga masiku amene tikukhala chikuchitika ndi ichi alipo anthu ena akumapemphera ndithu baibulo akumawerenga ndithu iwonso ali ndi maganizo oti akudikirira kudza kwa yesu iwenso m'bale wanga uli choncho koma kuti zioneke kuti nyali yako ili mkuzima udzifunse iweyo ngati ukumapeza kuti pakadali pano ukumati kuwerenga baibulo lero padutsa one week usanawerengenso zindikira kenakake kakuchitika mkati mwa moyo wako ukaona kuti chidwi chakumvetsera zinthu zauzimu chikukusowa pa moyo wako zindikira kenakake kakuchitika mkati mwa moyo wako ngati ungakhalebe choncho zikadzafika povuta nyengo za dziko lapansi mdima ukafika pa chimake penipeni sizidzatheka kuti ukonzenso khalidwe lako lakuwerenga mawu zindikira kuti mafuta akuyimira mzimu woyera sizidzatheka kuti ukamupemphe wina kuti m'bale wanga m'bale wanga m'bale wanga patseko mzimu woyera mm -mm, mzimu woyera sagawana mzimu woyera amasintha khalidwe la munthu kuti akubereke chipatso chabwino ngati udali wankhanza usakhenso ndi nkhanza mzimu woyera amakupatsa mtendere ndi zindikira kuti mu nyengo ya mavuto ikafikapo sikudzatheka kuti khalidwe lako likonzekenso ndifake awa anzawo akuwauza kuti "Mm-mm, mwina tapitani kogulitsa malonda mukagule mafuta ena ndikamba phunziro linalo kuti ogulitsa malonda awa ndi ayani koma opusawa uzindikire kunena kuti adayesetsa kuikonza nyali yawo koma adaona kuti ayi ndithu sidzitheka zindikira kunena kuti maganizo awo amaona ngati kuti a zonse zili bwino mkwati atipeza ndi mmenenso anthu ambiri akumaonera kuti a covid-19 imene yateremu a kuti kubwera 5g a kuti ndalamazi zikusokonekera zikubwera za digi- ma digital currency zindikira kunena kuti kamoyo kamene koko aa ndipempherabe kutsogoloko aa machechi titsegulabe zindikira kunena kuti satana ngochenjera akudziwa kuti kanthawi kamutsalira kochepa ndiye ayesetsa mmene angathere kulipatsa dziko bize koposetsa m'bale wanga pakati pa usiku palinkudza ndi nthawi yakukonza moyo uyu anthu opusa anamwali opusa sadaone kuti chisomo mkati mwa moyo wawo chikadacheperacheperabe m'bale wanga kufika nthawi imene chisomo chidzasiya kugwira ntchito uwerenge daniel chapter 12 verse 1 kuti mikayeli adzayimirira akadzayimirira mikayeli pamenepo zindo chisomo chikusiya kugwira ntchito mphamvu ya chisomo nthawi yoyipalira ndi inoyo kugwira ntchito kwa mzimu nthawi yopalira ndi inoyo upalira bwanji mukuwerenga mawu a mulungu upalira bwanji mukugawana uthenga ndi anzako upalira bwanji mukugwira ntchito ya mulungu nthawi zonse zindikira kuti opusawa adapempha kwa anzawo mafuta Koma adawauza kuti sangakwanire iwo ndi inu. Idzafika nthawi imene m'bale wanga udzalakalaka mawu a Mulungu ngati awa kuti uwamve, koma sudzawamva. Idzafika nthawi udzalakalaka m'bale wanga kuti bwanji nditapeza Baibulo ndiwerenge, sudzaipeza chifukwa Mabaibulowa adzasinthidwa. Ndifuna ndiwerenge nawe 2 Timoteyo chapter 1 verse 13. kuti uone kuti nyengo yabwino yakugwiritsa mawu a mulungu ndi ino chifukwa mawuwa nga moyo vesi 13 gwira chitsanzo cha mawu a moyo amene udawamva kwa ine mwachikhulupiriro ndi chikondi chili mwa khristu yesu paulo akumulangiza timoteyo kuti timoteyo timoteyo timoteyo gwira chitsanzo cha mawu a moyo mawu awa m'bale wanga amene ukuwamva ochokera m'buku lopatulika ndi mawu a moyo nkofunika kuwagwiritsa pano kuti nyengo zikafika povuta udzakhonze kuima mu nyengo zosautsa zovutazo mawu awa amene udawamva amene wakhala ukuwamva nkofunika kuwasunga pakuti ndi amene adzakuthandizire mu nyengo zosautsa zonse ndikuwerenga nawe 1 timoteyo chapter 4 verse 6 ngati ukumbutsa abale zinthu izi udzakhala mtumiki wabwino wa khristu yesu wo leredwa m'mawuwo a chikhulupiriro ndi malangizo abwino amene udawatsata m'bale wanga mawu okoma awa akuti ngati ungamakumbutse zinthu izi abwenzi ngati umangalalikire mawu awa udzakhala mtumiki wabwino wa khristu yesu wololedwa m'mawuwo a chikhulupiriro m'bale wanga mawu awa ngachikhulupiriro wasunge pano nyengo zovuta zisadadze pa dziko lapansi m'bale wanga yesu akufuna kuti ukonze moyo wako nyali yako ikhale ikuyakabe uthenga wabwino wa ufumu wakumwamba ukhale pa mtima pako uwamveketse pakati pa usiku pasadadze ndiye ndifuna tsono ndinene chinthu ichi kunena kuti anthu amene akupalira moyo wawo wauzimu akhala mugulu la anamwali ochenjera amene mzimu woyera akugwira ntchito pa iwo nyengo ikafika povuta kwenikweni amene akutsindikizidwa chizindikirowo monga tawerenga ku chivumbulutso chapter 7 amenewo ndi amene akumveketsa mfuwu pakati pa usiku kuti pakati pa usiku pali nkudza ndi amene akumveketsa mfuwu kunena kuti taonani namwali taonani mkwati ali nkudza adza taonani yesu ali kudza konzekani amalawi kuyambira mauthenga ngati amene akumvekawo ndifuna ndimalize nawe m'bale wanga mu tsiku la lero ndikumaliza nawe kuti utenge ganizo ili pa 2 petro chapter 1 verse 19 akunena kuti tili nawo mawu achinenero amene muchita bwino kuwasamalira monga nyali yakuunikira mu mdima m'bale wanga mawu awa ndi nyali yakuunikira mu mdima uwu uchita bwino ukawasamalira chifukwa moyo wako usungika m'mawu amenewa zindikira kunena kuti ntchito imene mpingo wa mulungu alemphera kugwira mu nyengo ya mtendere iyi mpingo udzakakamizika kugwira ntchito imene mu nyengo ya mavuto mu nyengo yosautsika ufune usafune iwenso ukamva uthenga uwu nkusafuna kuchitapo kanthu za moyo wako udzafuna kuchitapo kanthu mu nyengo yosautsa mu nyengo yosautsa tazindikira kunena kuti kamoyo kakadalipo pang'ono-pang'ono kupuma kulipo mwayi ulipo anamwali opusa akadakhala anzeru usiku omwe uja akadathimitsa kaye nyali zawo thimi kenako nkuzazetsa bwino koma adaona ngati zonse zili bwino pakadali pano usaone ngati zonse zili bwino iweyo Zisala kudya, zipemphera, ziwerenga mawu kuti moyo wako ukonzeke mokhazikika. Ndikumaliza ndi 2 Timoteyo chapter 2 verse 20 mpaka na 21. Koma mnyumba yayikulu simuli zotengera za golidi ndi siliva zokha, komatunso za mtengo ndi dothi, ndipo zina zaulemu koma zina zopanda ulemu ngati tsono munthu adziyeretsa yekha pa izi adzakhala chotengera cha ku ulemu chopatulidwa choyenera kuchita nacho mbuye chokonzera ntchito yonse yabwino haleluya mawu okoma nangawa hmm. akuti mnyumba hmm? yaikulu simuli zotengera za golidi ndi siliva zokha iwe mnyumba mwakwanu mupeza muli makapu a plastic muli makapu adothi nthawi zambiri makolo makapu adothi amasunga kuwasiyapo nkumati makapu awa nga alendo chifukwa makapu amenewo ngapadera mbale za galasi amanena inu musadyere mbale izi mupeza kwabwera alendo amakatulutsa mbale zimenezo ngakhalenso mapoto ena amaphikira zosiyanasiyana chifukwa zimenezozo ndi zotengera zakulemu ndi malemba akunena kuti ngati munthu angadzipatule yekha iyeyo mm? ngati ungakonzeke kusunga mafuta a msupa akunena kuti zotengera zakulemuzi yehova mulungu wakumwamba mbuye amazikonzetsera ku ntchito yabwino ndikufuna ndikulimbikitse m'bale wanga kunena kuti upange chisankho lero chomulandira yesu kukhala mbuye ndi mpulumutsi wamwe tithe tithokoze mulungu wakumwamba chifukwa cha inu amene mukupereka mayina anu kuti mufuna kubatizidwa mulungu akukonzetsereni kuti mukhale zotengera za ku ulemu kuti mu nyengo yovuta imene dziko likulowamo tsopano mbuye wakumwamba yesu khristu akwanitse kugwiritsa ntchito zotengera za ku ulemu zimenezi kunyamula uthengawu ndi kumveketsa ku dziko lonse lapansi kukonzetsera anthu ufumu wakumwamba bwanji upange chisankho m'bale wanga kuti ukhale chotengera cha ku ulemu ambuye mulungu wakumwamba akulimbikitse akupatse chiyembekezo akuonjeze chikhulupiriro kufikiranso tsiku linalo mu dzina la yesu khristu amen
midnight is coming pakati pa usikupo pali nkudza kumbukirani kuti cholinga cha programu iyi nchokuti inu ndi ine tisinthe miyoyo yathu tikonze ubale wathu ndi mulungu ndi cholinga chonena kuti nthawi iyo ikamafika tikhale tonse tili oyenera kukakumana naye mwana wa munthuyo ndiyamikire kuti inu munali pamenepo kumvetsera radio ndi chidwi ndiyamikirenso anzanga nonse amene mwapanga chisankho choyendanso ndi yesu khristu mwapanga chisankho chokonzanso moyo wanu chosankhanso kuti mukabatizidwe umenewo ndiye ubwino zimenezo ndiye zabwino chomwe ndingakulimbikitseni nchonena kuti inu ndi ine tikhale okonda kumvera mawu tikhale okonda kuwerenga mawu a mulungu tikhale okonda kucheza ndi anthu amene atithandize maka masiku ano osiriza cholinga chathu nchonena kuti inu ndi ine tikamva uthengawu tisangowusungira tisaphangire kuti tingodziwa tokha komanso tipite tikafalitse uthengawo anthu enanso amdziwe mulungu ayambe kusatira choonadi ndiyamikira azinzanga nonse amene munapanga chisankho chomvera programu imeneyi kupanga magulu omvera programu imeneyi komanso ndiyamikire nonse amene mamvera rediyo imeneyi kuchokera maiko akunja ku south africa ku mozambique ku zambia ngakhalenso amalawi anzathu amene mukumvera programu imeneyi nkumauzanso anthu kuti azimvera programu imeneyi ndikupempheni muzakhale pamenepo sabata yamawa pamene ine ndi evangelist yankho malizani tizapitirize kukambirana nkhani zakubweranso kwa yesu khristu m'masiku ano osiriza koma nkutheka mapulogalamu ambuyomu mudawaphonya kapena muli ndi ndemanga kapena mafunso pa zimene mwamva mu pulogalamu imeneyi kumbukirani kuti mwawi ulipo wokuti mukhoza kumvera mapulogalamu ambuyomu komanso kuchita mafunso ngakhale ndemanga pochaya lamya kapena kutumiza text message